Ah, kaya ndi pa go tv zuku azam starsat Kiliye Kiliye ndi mapulatifomu onse eh, makamakanso pa facebook tuthokozeni kwambiri kuti simmatisiya tokha ah, ndipo tonsenso amene tili pa Luntha television mobile app takulandirani kwambiri lero ndi pa 21 makamaka mwezi wa october ndipo leroli ah, ndi lachiwiri timafuna tikuthokozeni makamaka kuti tikati ayi tikhale limodzi ah, mprogram ino simmatisiya ndipo eh, kuyimba foni tu ndi chinthu cha mtengo wapatali ndiye timafuna titakambiranapo zinthu ziwiri zitatu ine ndi Moses Makawa ndipo nzanga ndi Yamikani Nyambo amene agwira ntchito kuti ayi pamudzi pano timvane kuti inu zimene mungayankhule zimveke Tsopano dziko lino kuyambira lero uh, tili ndi second vice president wa dziko kutsatira ndithu kulumbiritsidwa kwa a Enoch Chihana amene achita ndithu malumbiro awo lero uh, pamene Professor Arthur Peter Mutharika anachita mwambo umenewu ku Sanjika makamaka ku Blantyre Uh, ndipo timatero kuti uh, zimenezi zachitika chifukwa cha mmene adagwirizanirana mu nthawi imene padali campaign ndipo udali mgwirizano wa pakati pa chipani cha dpp komanso um, AFORD ndipo imene amayitchula kuti blue alliance anatero kuti ayi tikapambana tizapereka ndithu mwawi kuti ayi a Chihana azakhale second vice president lero zachitika ndipo alumbira tsopano mukaawona a Chihana mwaone ngati second vice president president oyamba ndi a Mutharika ndipo achiwiri awo ndi a Jane Ansah komanso second vice president tsopano ndi a Chihana timatero kuti inuyo udindo umenewuwu sitikanakamba nkhani imene asanalumbire ayi timafuna kuti atalumbira kaye mwaulandira bwanji udindowu mdziko muno komanso mukuyembekezera zotani? Chimenechi n'chimene tabwerera madzulo ano kuti timve maganizo komanso kuchokera kwa nzika ah, pa mfundo zimene muli nazo makamaka pounikira udindowu komanso mukuyembekezera zotani pa udindo umenewu ngati dziko muganiza kuti kuti tipindule ndi udindo umenewu tichite nawo udindowu motani apapa ndithu oyamba kuyimba foni ndi ochuluka timve maganizo a nzika mwaswera bwanji Ayi inu bambo. ayi ndaswera ku mzuzu kuli bwanji a Mhango Ah, ku Mzuzu kuno kuli bwino. taloweza voice mwamsangamsanga timve, Eh. maga- timve maganizo anu a Chihana tsopano ndi second vice president wa dziko lino mwalandira bwanji nkhani imeneyi komanso mukuyembekezera zotani Ah, ine ndithokoze chifukwa cha mutu umenewu. Ndipo wagwera pa nthawi yake komanso pa tsiku lake. okay
Eh, tinene chonchi Mm. poti ndi lonjezo Mm. zakhala bwino Okay. eh, poti ndi lonjezo zakhala bwino Okay. koma kuti kutengera ndi mmene chuma chathu chilili Mm. ah, sitikudziwa kuti ndalama zimene amanena kuti igwire ntchito kwa vice, second vice president Mm. azitenga kuti Mm. komanso zimenezi zichita drain kwambiri ah, ma resources enawo koma chifukwa udindo wa second vice president wangobwera mongofuna kuwasangalatsa malinga ndi pangano muganiza choncho
iya osatinso kuganiza choncho koma ndi wangobwera chifukwa cha kungofuna kuwa- kuwasangalatsa chifukwa cha umodzi umene anawupanga uja oho ya nde si maganizonso koma ndi chinthu cha straightforward okay Eh, koma ndimafuna ndinene chonchi Mm. Ah, pamene tafika malawi pa pakadali panopo mm. ine ndimaona ngati udindo umene uja siwumafunika kaye oh. Ah, siukufunikira Ndipo- iwo akuona kufunika ponena akuti kumwera kuli a Peter Mutharika pakati pali a Jane Ansah kunoko kuli ah, ah, awa a Chihana mm. imene ena amati akuganiza kuti ndi boma lokomera zigawo zonse Mm. koma ndimafuna ndinene kuti pamene iwo achita zimenezi mosangalatsana kuti kodi malawi ayiona kuti mpoyenera kuti titero chifukwa pakadali panopo zinthu zimenezizi mwina awo akanangowasungira kampata kuti a panopo tibakonza kaye zinthuzi kuwapatsa udindo kuti abayendetsa awo akukonza zinthu zinazi chifukwa panopo pali pali zinthu zambiri zimene zikufunika zikonzedwe komanso pokonza zimenezo zikufunika ndalama zambiri timamva akukamba nkhani ya fetereza akamba nkhani ya chimanga zimenezizi zimene zikufunika zoyambirira zofunikira kwambiri zimene akanaziganizira kaye kuti zichitike chifukwa kumpatsa munthu udindo for the sake of appeasement koma kumpatsa munthu udindo chifukwa choti cha agreement ndi zinthu zimene zosiyana chifukwa agreement iyi imadulitsa mutu mutu wa wa yohani ndi apa kudulitsa mu- akudulitsa mutu wa yohani chifukwa chonena kuti akuwononga mbali ina imene ikanakweza economy First, akanachita kuchita save akanatha kumapanga save pa ndalama zimene azikaitanitsa a second vice president koma chifukwa choti it's a game of appeasement tivomereze kuti iwo achita bwino koma kwa ine ndiona kuti not at the right time chifukwa pakadali pano tili ndi mavuto ambiri tilibe mavuto a vice president a second vice president kuti ayi amalawi tikuvutika pano chifukwa tilibe second vice president ayi koma amalawi tikuvutika chifukwa tilibe china chilichonse chimene tingathe kutukula moyo wathu zinthu kukwera eh, kutitenge moyo wavuta fetereza akufunika panopo bwina maudindo ofunikira kwambiri akanakhala ngati amenewo ofunika kuti tipeze fetereza msangasanga anthu aja alandire amene amayenera kuti alandire makoponi apatsidwe msangasanga kwa nthawi ndi mvula anenanso yekha ikupita kutalika lero kuti mvula yathu masiku ano imangogwa mwadzidzidzi kale zinkasiyana ndiye timafuna kuti achite, muleti aonetsetse kuti zimene amakamba zija ndi zimene akanatsogoza kaye kuti aone kaye kuti mafetereza awa akuyenda bwanji ah, umoyo wa anthu zinthu zikukhala bwanji chimanga chikupezeka komanso muzipatalamu aonetsetse kuti mankhwala apezeke tiyende titumwe ndondomeko poona mavuto amene alipo kumachotsako limodzilimodzi kumachita mainasi koma ndiona ngati kusankhidwa kwa Chihana ngakhale ineyo ndine wakumpoto kuno am not very happy excited soti asankhidwa in the name of kuti asankha wakumpoto ayi koma ndikuyang'ana kwambiri ndalama zimene zionongeke zimene iwo a second vice president iwo azigwiritsa ntchito kapena boma liziwalipirira powagwiritsa ntchito a- a second vice president ndimafuna kuti inene choncho kuti ineyo am not very happy ndi kusankhidwa kwawo chifukwa chonena kuti ikonomi ya dziko lino sifunika kuwonjezeranso mavuto ena chifukwa kuti kuti timati kuwonjezera mavuto ndimafuna ndilekeze pamenepa atsogoleri tayamikira kumva maganizo anu a muhango ku mzuzu kuti inuyo you are not happy at the same time Yes. mwachilandira Yes. Ah, ndipo timve enanso maganizo mukhale ndi usiku wopambana Tathokoza chimwene. zikomo kupitiriza kumva maganizo a nzika about 2 minutes 2 minutes wina aliyense Hello. mwaswerako bwanji a maseko Ndaswera bwino kaya inu. ndaswera ena maganiza ngati foni yanu tili nayo kale kuno Tima- ti- tinangoloweza voice Eh, kwambiri.
well inuyo muli ndi 2 minutes madzulo ano pa nkhani imene tikukambirana kuti tili ndi mtsogoleri eh, second vice president mdziko muno tsopano ndi achihana alumbira lero kodi mwayilandira bwanji nkhaniyi mukuyembekezeranso zotani kwa kwa chihana zikomo kwambiri tikatenga demokarasi adayambitsa ndi abambo awo achihana okay ndipo kuti tidziwe kuti mmalawi muno mukubwera matipati mm. ndi bambo wawo anthu amenewa okay ndimakumbukira bwinobwino kaya 1992 imene ija amadzamangidwa pa kamuzu international airport mm. ah, manja wawo atakweza awiri nayimika zala ziwiri mbali zonse ndikuwatengera ku polisi nde sitidziwa polisi imene anawatengera nthawi imene cha timangodziwa kuti kweli afili kapena kweli asati A- a- Ah. abambo awo yes okay ndikumene anawatengera ndithu ku polisi atawamanga pa airport oho ndiye achihanawa a Enock awa kukhala eh, wachiwiri kwa wachiwiri sikuti zimene zayambika lero O- zinachitikapo so eh, ndi zakale ndithu okay chifukwa timaona kuti maudindo enawa amakhala wachiwiri kwa wachiwiri mm. e, chimodzimodzinso ngati mmene kudalili ku malawi assemblies of god mbuyomo nthawi imene e, achakwera anali mbusa oho ndikufuna nditsekule kuti mmene baba wanthu mwina wena akhoza kumakamba zozungulira mutu utani chifukwa sakudziwa kuti dzikoli timayenda nalo bwanji pamene munthu uli ndi moyo Acha- achakwera adali wa nambala folo ku Eee padali pulezidenti woyamba nkubwera wachiwiri, nkubwera wachiwiri wake ngati wachitatu kwa pulezidenti uja. A Chakwera anadzakhala wa namba folo ku pulezidenti wa Malawi Assemblies of God. Ndiye ndangochita mowunikira kuti mwina anthu azikhala nchithunzithunzi kuti asaganize molakwika kapena kuti boma ili labwera nzotani ayi koma izizi zinayambika kale kumbuyo.
ndimadabwa kuti achakwera zakhudzira pati tsopano nkhanizi. Iya, i- iwo aja adali wa nambala folo kuwachi- ku- kuwachitatu wachiwiri kuwachiwiri nkubwera wachitatu kuwachiwiri uja nkubwera wa namba folo ngati waja achakwera mmene kudalili kumpingo kwawo mmene timautsatira mpingo umene uja wa misonkhano ya mulungu chifukwa chichewa chake malawi assemblies of god ndi misonkhano ya milungu ya mulungu Oh. Eh, nanga si amangoti a malawi assemblies of god chichewa chake anthu sachidziwa ayi ndi misonkhano ya milungu Ah. eh, mufunse Hey, okay. Ndiye Yeah. iyi ya chihanayi tsopano.
Okay. Ya Chihana, iyi tayilandira chifukwa ndi zimene ifeyo timayembekezera ngati dziko, osati ngati munthu, koma ngati dziko kuti tiyenera tidzayende chonchi. Chifukwa pamene ali wachiwiri ku wachiwiri, eh, kaya tikhoza kuti ngati polofesa wadwala kuti sangathenso kugwira ntchito, ndiye kuti padzabwera amayi aja Jane Ansah khala president. Iwo aja a, a, timati akanzingeni bajeti. Eh. Eee a Kanzingeni ndiye kuti adzakhala vice president wachiwiri kwa president nkhani ikuyenda choncho Oh. ndiye anthu asadodome ndi mmene ndithu kulili okay ya ndiye tikalitenga monga ngati kuti dziko linoli demokalase imene idadzayambika imene timayimva cha ma 1988 kuti kubwera matipate fama ti matipate osati ma demokalase ayi demokalase idadzabwera tsopano zitaululika anthu aja atamangidwa ndipo achiwiri wawo amene eh, atamangidwa a chihana kunabwera a Orton Chirwa amenenso anafera mu ndende boma la mcp linawaphera kumene kuja ndiye ndi pamene mwamwayi kapena tidziti mwatsoka achihana sadalamulire Kudadzangotulukira a chair Bakili Muluzi ndi kuyima ndi udf nkukawina iwowo aja amene anazunzikira dzikoli kukakhala nalo ku ndende ngati a Chihana weniweni abambo awo a Enock ndi amene adakayenera kukhala pulezidenti. Ndikukumbukira onena kuti eeh a ujeni awa a Boni Kalindo adatero wonena kuti m'Malawi muno. chifukwa cha kusadziwa kapena kusazindikira adatero wonena kuti koma tikufunitsitsa kuti pulezidenti wina aliyense amene adzifuna upulezidenti adziyamba wamangidwa kuti kundende akakuwone chifukwa ukakhala pa mpando umachita zinthu zodzikonda chifukwa choti kundendeko iweyo usanakatani poti usanakaloweko ndiye ndikufutukula zonsezi kuti amalawi ife tidziyendera limodzi chifukwa wena ndalezi adangozilowera padera chifukwa choti akulu wawo a- awakhazika unduna pena pake iwo atchaso nkuti ine nkhala wa ndale siziyenda choncho umachoka kutali ine mmayambira 1964 mmene ndimaganizira ine ndale zanga kuchoka nthawi imene kamuzu adapilikitsa azungu ndimayambira pamene paja pa 1964 lo kumene ndapa- ndimati pano pa munthu sangandipusite ndi kuti kaya munthu itati yakhala kuti tatengerana ku khoti iye adzikafutukula baibulo ineyo memole yange ili m'mutumu imene ndizikakamba ya zimenezo eh chifukwa wena amachita zinthu zozungulira mutu kumafuna malawi ino kuimenyanitsa m- pamene ifeyo mmalawi muno zothamanga tilibe nazo ntchito tinkayembekezera ah, masankho amene wawa apita mwezi wathawu pa 16 wa kuti mwina mwake mwina zikhoza kukhala kuti zinthu zisokonezeka koma tidaona mulungu akukhala mulungu mpaka lero sitidamveko kuti wina wafa chifukwa choti ayi e, mwakuti mu tsiku limene lija omwe achadziwanjaja rasiya ali kumene kuja koma kukungkhala adzikankha milandu nde a Enock Chihana ndi woyenera kuti akhale wachiwiri kwa wachiwiri palibenso mavuto amene ine ndingaone kuti awo aja eh, ndi ke- eh, wa- tikhoza kuti ndi wachitatu kwa president palibe mavuto amene ine ndingaone chifukwa mgwirizanowu si wa ndiwolotse nkakutafune ngati zichedaona za Chilima pa teni Juni chaka chathachi ayi mgwirizanowu ngwamtendere oyenda ndi yesu si oyenda ndi satana ayi basi eh okay ndithu inetu natero kwa lero lo popeza mwanena kuti ah, two minutes koma nanga alida weniweni angachite two minutes Eh, apopo ndinachitaso kuti ayi basi apapa chifukwa eh, um, ta- ta- tayamikira kwambiri kumva maganizo anu alida eh, anyumba ino makamaka pachidzulo pano ah, amasiku ya nde chimene tikufuna ifeyo simunamalize Ayi apa ndikufuna ndingomaliza pang'ono. Sha. Okay. Ndiku- Ndikufuna aje amwali anga aja a Nachisale ku Mzuzu Mm. ndi ena aka ku Ntcheu aja. Anthu ife tikumane nthawi zina tidzabwere anthu adzatione live kumeneko. Chifukwa amaona ngati kuti wina amatituma ili nanga ife ndi akuluakulu timadziwa kumene tikuchokera. ayi ndinu olandiridwa kuti amalawi akuoneni tsiku lina lililonse eh, live pompano kuti i think comment yanu muzizapangira pano kuti kumvanso ma comment ena tithokoze kwambiri chifukwa chodzipereka motero kuti mungathe kubwera pa television zikomo kwambiri usiku wabwino ya amenewo ndithu apempha kuti adzaoneke live ndipo ife ndi ndani a Maseko adzakhala ndithu live tsiku lina pano ndi timu imene ingakhalenso yokonzeka mwina idzakhale ndithu live pano kukambirana mutu nkumaona kuti kodi patha zithu bwanji eh, pamapeto pa one hour yotero mwaswera bwanji taswera maswera bwanji wawa bwana ineyo ndaswera zikomo kwambiri inu ndinu wachitatu mu program ino ena apereka maganizo awo inu maganizo okhala ndi uh, second vice president mwalandira bwanji eh, madzulo ano ma, maganizo otero Eh, komanso mukuyembekezera zotani pa mmene zinthu zayenderamo okay poyamba mwafika kuno ku kasungu kwawo imwe nayiwala kufunsa dzina ndipepesa pamenepo mr madera ndithu bwana madera maganizo anu perekani momasuka
Ah, ndiyankhule kunena kuti vote ndi agreement Mm, tikuyenera kuvomereza okay komano sizikuyeneka kutero potengera ndi chuma chathu mmene chilili okay tingovomereza ife kuti ndi mgwirizano umene anagwirizana sanafune kupanga ka ndiolotse ndikakudyere pa tsidyapo ayi koma afuna kuti mwina amalawi azakhulupirirenso pammawa azakhala kuti alonjezananso ndi anthu ena oh komano tikatengera pa mmene dziko lathu lilili panopa mm. tikadali tikadali olira tikadali pa msasa tisanakhazikike
Mr. Madera, can you give us a, a picture dziko lili potani?
Ah, tikhoza kunena kuti pakhomo kapena pamuzi ngati anthu amanena zoti ah pamuzi pano sipakuyenda bwino tifuna tisinthe amfumu pakhale amfumu ena imakhala kuti tikadali pa pa msasa chifukwa mfumu ina ija imakhala kuti sinakhazikike muzochitika okay nde
sitingangofulumira kunena kuti ngati mavuto anali a zachuma pa muzi paja ndikuchulukisana maudindo mm. nthawi ina zikhoza kutivutako pang'ono komano kuyamba kaita khazikika kaye kenako no ndiyamba tsopano kuyamba kumagawa maudindo aja mm. mmene anayambira a president amene tangowasankha kumenewa ntchito yawo anayiyamba bwino kwambiri taona akuyankhula za umodzi osatengera mtundu taona akuyankhula nkhani zokhudzana ndi zachimanga chimene angoyitanisa osati kupitako iwowo mm, chifukwa mwina akanakhala ena kunali kunyamula family yonse achibanja azibusa ndi ena onse tine ndikata tine ndikagule chimanga taona akusankha nduna Eh, nduna imodzi kumayipasa zinthu zoti mwina akanatha kupasako nduna zitatu or four kuyipasa nduna imodzi pamene kuona kwathu timati aa uku ndiye kukhala ka osati cabinet mpaka na 20 chakuti 30 chakuti A- akusonyeza kuti kuzindikira anali nako zona kuti pamtunda pamene tafika pano dziko lathu silili bwino eh, tikuyenera kulongosola kaye osachulusa nduna osachulusa magalimoto kuti azingoyendera mafuta aulere nde sindilankhulabe zambiri tiona zoti chifukwa cha mgwirizano wawo sanalakwise chifukwa mwina afuna kuti aMalawi awakhulupirire Okay. komano tikatengera ndi dziko lathu mmene tikuyenderamo ndiona ngati mwina mwake afulumira Okay. kuli bwino akanakhala kuti ah bwanawe tikupase kaye undunawu eh tiba- tikakhazikika tizapangabe izizi koma mwina mwina chifukwa chakhala chama chamapuresha

zikomo kwambiri papa zikomo kumva maganizo nkwaulere kumva mmene anthu achilandirira chinthu timachita zimenezi mpulogalamu inoyo lolemba lachiwiri ndi lachinayi half past 6 mwaswera bwanji amene mwabwera pa laini ndaswera mwaswera bwanji ineyo bambo anga ndaswera koma mumveka pansi kwambiri foni yanu ili patali kapena hayi ndisungile pasuku

a bwana jk yes mwayilandira bwanji imeneyi nkhani yabwino kwambiri andi ndi mpikisano umene unalipo oho vuto la malawi sitimafuna kuyamika pamene chinthu chabwino chachitikayo okay pakachitika chinthu chabwino tiyeni tiziyamikira koma vuto ndoti anthufe ndi osiyana maganizo komanso osiyana zipani okay ndi aliyense akuyankhula kulingana ndi mbali yake okay koma apa kufika pa mfundo aprofesa achita chinthu chapamwamba kwambiri andi achitsanzapo wapatsa kuti ndosangafwisa chifukwa atipuladi mokwana andi mgwirizano unalipo okay wokoma atani wonga fungwe oh, oh. angokwaniritsa zimene analonjeza anakati awapatsa kulinda udisa amene sitinakapaso kumakwera pazikuti mwaona anakwaniritsa udindo umene anati awapatsa chisana

shuwa ndithu usiku wabwino kurumbiwo inenso chimodzimodzi zikomo Ah, amene unali namba 4 kapena 5 tutenge ena pano mwaswera bwanji titole ena mwaswerako bwanji kupangira kuti ah, nthawi ah, mukayimba foni talikirani ndi television yanu kuti isamatipatse feedback mwaswerako bwanji kapena zayamba kuvuta mwaswera bwanji madzulo ano Hello. yes bwana mwaswera bwanji Hello.
mwaswera bwanji Taswera bwino inu mwaswera bwanji. ayi ndaswera tafika kuti madzulo ano dzina lanu Tithokoze lero mwangolimbana ndi kasungu yokha yokha. kodi tafika ku kasungunso Mwafikanso kasungu ku Chinkhoma. pa chinkhoma pomwe paja Eh, paja dzina lija bambo anga Mr.
Phiri aphiri pa chinkhoma nkhani imeneyo Inde. mwaiona Eh. bwanji
Nkhani ndaimva. Mm. Ah, choyambirira tithokoze Mhm. a president amene alowa kumene okay kuti iwowo afuna kupanga zinthu zimene akwaniritsa oho Ambiri a ife timangodziwa kulonjeza koma osakwaniritsa. Okay. Mtsogoleri uyu wakwanitsa.
Okay.
Chachiwiri tithokoze pakukwaniritsako poona kuti chuma cha dziko lino sichili bwino monga kale ananena kale ena. koma nduna mwaziona mmene akuchepetsera Eh. podziwa kunena kuti dziko lathu tikangomwazamwaza ambiri ifeyo ndekuti sizitithandiza Okay.
apanga nduna zowerengeka maudindo kuwaphatikiza Mm. chimene ife anthu a malawi timafu- timalakalaka komanso timafuna kuti ndi mmene zizikhalira chifukwa chimenechi za ndalama izi ayichita stabilize iku- igwirana ndithu Oho. Zimenezo ndi zimene anthu tiyembekezera.
Kodi. Ndiye popeza anthu kawirikawiri munthu sangachite zofuna osangalatsa onse. E Chabwino.
Koma munthu akayankhula zinthu kwa anthu zizimveka ndipo zizichitika. Okay. Kuonjezera apo, alimi anzathu amene anali nacho chimanga chija amangochisunga pongoganiza kufunanso kukhaulitsa mbali ina. Mm. ndiye munthuyo wagula chimanga kuchokera apo kubweretsa apa basi nkumaliranso aya ayi chimanga chathu simutigula bwanji Mm. zilidi zodandaulitsa ndithu ndiye kuti anthu mmalawi muno dziko lathu sitimalikonda Okay. timangofuna anthu basi wina akatere amichotsepo Mm. koma zoona zake palibe chimene alakwitsapo pamaganizo anga ndiye ine ndikugwirizana nawo 100 percent muja anafotokozera ngakhale a Maseko ndi ena anayimbaso akulumphi ati Eh, chabwino. chuma chikamachepa iwenso umafuna uzichita minimize angakhale pakhomo pamene udzionera kuti panopo pamene timadyera nyama choncho koma ngati ndalama zikupezeka pang'ono umayeneranso kusintha madyedwe okay dziko ilinso a president asintha madyedwe okay kuyenda munthu sakuyenda kuyendayenda munthu wina aliyense olo utakhala panyumba pano mumangoti mmawa mwalowera uku mmawa mwalowera uku at the end of the day ni mwezi ukamatha muziona kuti mwaluza ndalama zambirimbiri oho zimene mkulu sakuzifuna ayi okay

o palibe udzi- palibe chodabwitsa eh? paja nyama iyi adagawana kale asanaiphe nyama iyi adagawana kale asanaiphe ine wanga mutuwo ine wanga mwendowo nde nde pano akamapatsana kuti mwendo wako uja ndi uwu uja ndakuuzawu mutu wako uja ndi uwu aa zosadabwitsa ngati akumagawana lero ayenera kudya basi Ah, ah.
mukulankhula bwanji achidamtere pano
ayi ndithu Eh, ine ndimayankhula chindunji paja ndimayankhula motsakula kukamwa kwanga ndinene futi m'manja koma mulibe mfuti koma ndimakamba chilungamo ngati mudaionera bwino kampeni yawo ija maudindo awa adapatsana kale okay eya ati nyama iyo yasokoloka ndipo tathamangitsa koma nyama iyi tikaipha Eh, mutu ndikupatsa Chihana mwendo ndikupatsa Jane Ansah basi zakati ndi zanga zonse nzaine ndiye apa sizodabwitsa nyama yo adagawana kale ndiye pano akungokwaniritsa a Chihana ayenera atenge mwendo wawo umene adawauza kuti atenge oho chabwino ndithu ndithu ndiyebe akwaniritsa izi tiziziona kuti kuti ziyenda bwanji popita kutsogolo inde

Kodi kodi udindo umenewu ifeyo ngati aMalawi atithandiza nawo motani Eh. ma ma vice president awiri Mm. kodi wina sapezeka kuti akuderera kuti mwandipatsa pang'ono nyama iyi lero ndinaithamangitsa kwambiri ndine Oh. pamenepo Ndiyebe olo ngati pazikhala kukanakokana tiziona kuti aa apa ndiye kuti udindowu wosafunikila. Ngati zinthu ziziyenda bwino bwino ndiye kuti mwina zikhala zofunikila chifukwa timamva akatswili ena amatelo kuti ah mwambo umenewu umafunika ukachitike pa galaundi pabuliki kuti anthu mwina akapite basi udindo wa dziko.
owo amatero Udindo usowo fa uli ulendo wina apa choti alepheretsa kuwalumbilitsa paja amalumbilitsa nduna zina zija. Eh, Mhm, odi ati amwambo kwakhaipa paguli limene silisoni kodi lero mwambo umenewu wakhala bwanji unali pa kamuzu stadium kodi unali pa Civo kapena unali pa pa mzuzu stadium kapena alumbiritsirana mnyumba pamenepo ifanga zinthu zikamachitika zizichita motsata malamulo okay koma ife ngati nzika ayi udindowu taulandira sitingakambe zambiri kuli kuti ugwira ntchito bwanji chifukwa m'badwo wathu uno kukhala uyamba kukhala ndi second vice president chabwino Eh, ndiye kumapita chitsogolo ndiye tizaona tizikapita akayankhulapo kuti ayi apo zili bwino apo sizili bwino koma apa a Peter Mutharika angokwaniritsa lonjezo lawo limene adapangana pamene umathamangitsa nyama kuti ndikapha nyama iyi iwe mwendo wako iwe mutu ndi wako pano ukana ne ukana uwu tione popita chitsogolo kuli kuti chapezeka onera oho kuli iwe ndiwe werenga pakulu okay koma pakadali pano ayi siriyakweza udindowu taulandira tiwafunira zabwino zonse a Kamzingeni Chihanawa atitumikire ngati amalawi Pamene pazikhota nyani mchira, ife tili pano yankhula pa ma Concerned Citizens kudzeraso mwa ine ngati Innocent Chidantere, spokesperson wawo kuno ku Mponela. Spokesperson ku Mponela achidantere tikuthokozeni kwambiri kuti nanunso mwalandira udindowu nkumata anangangwanyuwani tiye tionerere kuti phindu lake nlotani tidzanena zambiri kutsogolo kuno tathokoza kwambiri kumva maganizo anu achidantere Ayi, nakunyadirani zabwino zonse.